enwena mgbe m kwuru ya na ọ na-abụ onye Igbo nweta ihe nrite maybe nweta award ọ bụrụ na sports enweta medal ife ị ya-anụ bụ akpọọ ya a Nigerian anyị akpọzikwa ya afọ Igbo ya mana ọ bụrụ na ori ka onye ahụ zuru ị nụ Okeke nụ Okafọ nụ Emeka nụ Nwankwọ Mr. Joe Igbokwe ee n'ife niile o ji ọnụ wee kwu na ife niile o mere mgbe ọ nọ na ọchịchị ndị Lagos ọkwa ya nwa meghere ọnụ wee sị na ebe ọ bụ na ndị ntorobịa ndị Igbo ababaghọ na amị obodo a na a ya-emecha taa ikikere eze kedu ebe ụmụ unu nọ unu nwa ndị politishan ghanye ha na amị ka ha jee Sambisa forest ghanye ha na amị ka ha so wee fight ya ndị killer herder ndị terrorist a na-arị everywhere unu nọkata na-aghọrị onwe unu ụmụnne m achọrọ m iji ihe onyonyo a welụ ee jụgodo ụfọdụ ndị be anyị ajụjụ ọkwa unu fụrụ ee onye amị agbagburu na Abuja ee gbaa nwunye ya egbe na ndị ọzọ emerụsịrị ahụ na be ya o ọkwa capital city ka nke a mee ndị m chọrọ ịjụ ajụjụ ee ọkwa unu fụkwuru ndị ndị uwe ojii mmadụ ịnọ emechaa gosia ya azụ ha na emeziri ha arrest nke sị one man na ọ bụrụ na ọ bụ onye Igbo na ya e-detain ya o nwere ife the man mee ọ sị ya na ọ bụrụ na ọ bụ onye Igbo na ya e-detain ya ndị m chọrọ ịjụ ajụjụ a unu na-ene anya ebe unu ya afụ ndị amị niile egbugoro mbụ ndị agha obodo ndị ndị Boko Haram ndị agha nnupụ isi ndị ọnụ ọgbaraga ee ndị Boko bụ ha nwa gburu ndị amị niile a i nee anya ị ya-afụ ndị Igbo mmadụ one nọ na ya mana ahụrụ m ebe nwanne anyị nwoke ka m ka kpọgoro ya nwanne anyị nwoke na ada atụfu mmadụ atụfu belụsọ na onye a ji aka ya tụfuo onwe ya nwanne anyị nwoke bụ Mr. Joe Igbokwe ee n'ife niile o ji ọnụ wee kwu na ife niile o mere mgbe ọ nọ na um, ọchịchị ndị Lagos ọkwa ya nwa meghere ọnụ wee sị na ebe ọ bụ na ndị ntorobịa ndị Igbo ababaghọ na amị obodo a na anyị emecha taa ikikere eze na anyị ahụ ihe anyị mere onwe anyị With ụdị sabotage a dị na security architecture ka onye Igbo ṅụrụ mmiri ara hie asa aka abụọ n'anya ee eh, wee na-agwa ndị be anyị ha banye agha obodo a so ọ bụrụzie na e nwere ndị Igbo anọghọ n'agha obodo a gịnị ya-eme kedu ihe dị iche na-eme kịta ụfọdụ ndị be anyị nọ ebe ahụ ụna agba ihe ndị be anyị na-agabiga ana m ajụ ka ha ra bụ ndị niile bụ ndị na-anọchite anya Igbo ndị debere a na-anọchite anya Igbo unu mana ọ bụrọ ndị be anyị ji aka ha tinye unu n'ọ by appointment some of you then ndị sị na ha win ọchịchị majority of you smuggle their way in mana ama m na ife ọbụna aghụghọ dị ada eweta ngọzi that's why ada enwe good name even after regime unu or just very few among you bụ ndị banyere dịka ọchịchọ ndị mmadụ si wee dị oh yes unu na-achọ ka ndị ntorobịa anyị ka e jee ga gbusie ha n'agha ka e gbutọpụ ndị fọrọ afọ ejigo Operation Python Dance Operation Snake operation nke a operation dị iche iche wee bịa nasị ụmụ be anyị n'iyi ma ndị ṅụrụ mmiri ide ma ndị ekedo n'ime ọhịa ha gbaa igburu na ndụ E- ife emegoro ndị be anyị adịrọ ọkụkọ nya ka onye debara ahụ na onye igbo ịma na ịbụ okenye abụrụ number of years age is just a number mana ọ dị attached to wisdom oge ahụ onye ahụ bụrụ an elder m ma akpọ gị an elder maka na ịdị 70 ịdị 60 years ịdị ahọ iri isii ahọ i- i- ahọ iri asaa ahọ iri asatọ ọ bụghị ya ka m meji kpọọ gị an elder oh yes enwere ike ịkpọ gị old man mana ịkpọ gị an elder enwe that recognition ịma na ọ age plus wisdom that will make you an elder ewepụ ya enwe ọtụtụ dịcha old mana ha ncha niile bụ ndị amarọ ife oh yes so na ya na-ekwu ị na-ene ị na-afụ ndị agha egbugoro ndị army egburu egbu enwere ofu onye na-achị efi egbu mmadụ all these killer herders enwere ofu onye eji na nga ruo taa enwere ofu onye ekpere ikpe ruo taa kịta onye nke egburu taa anụ m na Ude bara n'afa ya mana ife ekwuru bụ unidentified eh, ka- mba unnamed soldier otu a ka esi wee nye ya na headline newspaper unnamed soldier ee ka unknown gunmen gburu onye afụrụ oyibo enwena mgbe m kwuru ya na ọ na-abụ onye igbo nweta ihe nrite maybe nweta award or ọ bụrụ na sports enweta medal ife ị ya-anụ bụ akpọ ya a Nigerian a Nigerian female footballer a ya akpọzikwa ya afa Igbo ya o mana ọ bụrụ na ori ka onye ha zuru ị nụ Okeke nụ Okeafọ nụ Emeka nụ Nwankwọ ọkwa ifuru obodo a eh? the kind of hypocrisy dị n'obodo a the type of mediocrity dị n'obodo a injustice at all level ị na-afụ mmegide ndị ji agwa uwe ojii nọ n'ire na-afụ bitterness in their hearts ị kwere maka na ị nọ n'ọchịchị ịkpọ onwe gị onye Igbo ịfụ eziokwu ikpudo ya iru n'ala ị chọọ ka egbutọpụ ụmụnne gị fọrọ afọ ewe ahụ na ụmụ gị n'obodo oyibo achọrọ m ịjụ nna anyị ukwu Joe Igbokwe ya na ndị ọdị ka ọ dị ya kedu ebe diọkpara gị nọ achọrọ m ka ị gosi anyị ebe ọ nọ n'army obodo a kedu ebe ụmụ gị ndị nwoke nọ kedu ebe ndị nwaanyị nọ kwa ịfụsị ụmụ nwaanyị Israel ka ha ju n'agha fụ ndị Amerịka ka ha ju n'agha kedu ebe ụmụ unu nọ unu nwa ndị politicians ghanye ha n'army ka ha jee Sambisa forest ghanye ha n'army ka ha so wee fightịa ndị killer herders ndị terrorists a na-arị everywhere nọkata unu a na-aghọrị onwe unu i chezọọ na ị nweta immunity for the meantime ị ka ya-arịtu ị gbagodo ọsọ gbapụ naijiria ị ka ya eso na ndị a ya-asị ha go back home you'll be frustrated ka unu ha bụ ndị niile na-eme ndị be anyị ife a ka m ghara ekwubi n'okwu karịa one a m kwuru ewepụ ya ama m ife m aka ekwu mana okwu pụrụ n'ọnụ dị ka spirit okwu bụ mmụọ okenye ọ na na-abụ na-ekwu okwu ọ na-abụ ọnụ mmiri n'ala tupu ọnụ mmiri ọ bụpụrụ akọọ ife o kwuru emezuo ife m ji wee na-enye nkụzi a ka ife ndị a na-agasị bụ ka i nwee ike na-afụ afa niile gara ebe a ka i wee jụọ onwe gị ajụjụ ka o metụ gị n'obi ndị nwụrụ anwụ nwụrụ ọ dị ọka mmadụ nwụrụ e nwee ka e si ekwu remembrance day ka e si wee nụọ agha naijiria na biafra so many of you a na-agba unu kịtịkịtị ka onye a gbara ọgwụ onye ji mmiri ede wee ghụọ ahụ ọ na ọ bụrọ ndị mmadụ ka e gburu emefe 3 point something million the whole world nwere recognition ife a na-ekwu ọ dị na history ọ dị na records a bịa ewepụ bight of biafra eh, from map ewepụ emechie history how long ka ya cover falsehood falsehood will never last and the stolen crown is a mere cap m ya-ejedebe ebe a na nya metụ gị n'obi na ndị be anyị e gburu ebe a kedu ebe ọnọdụ nwunye ha nọ kee ka ndị nwunye ha si wee nọrọ a na-ara ofu onye oru azụ oru niile ka a na-ara azụ o metụ imi o metụ ọnụ o metụkwu anya ọ bụrụ na anyị bụ ofu ka anyị were n'ofu obi na ndị ọ bụ anyị na ha na-emekọ nwanne karịa anyị nwa ka anyị jụọ onwe anyị ajụjụ zisanụ ihe onyonyo a aha m brọda Paul Chigbo ka emesịanụ